an bɛ an ka sigi kurakuraya ni alahu subahana wa taala tɔgɔ ye diɲɛ nɛma labɔlen tigi don lahara hinɛ kɛrɛlen tigi don kisi ani nɛma b'o ɲin'a fɛ ka kɛ ala kira muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka so dungew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa maa tugura u nɔ kan fo ka taa se diinɛ don ma o kɔfɛ an y'aw fo ni silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

kisi ani nɛɛma k'o ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan n'a ka so dungew a n'a ka sɔhaba sanumaw ani maa maa mun mana tugu u la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'ala deli ala k'an sɔrɔ baara ɲumankɛlaw cɛ la ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi kanda la ala k'an jidi ala ɲɛsiranya la ka bɛn seman d'an ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw la ala k'o k'an ye ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye ala kana setana niyɔrɔ sɔrɔ an ka baaraw la ala k'an ka baaraw kɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ baara ye ala kana an lafitinɛ ala kana lajarabi dan kan tɛ se mun kɔrɔ an bɛ alaw taala deli ala k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma jannatul firdausu ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban ye k'aw bisimila n'an balimaw ka ɲininkali ye ala k'an bɛn sawaba ma jaabi ɲuman dili la mun b'an kɛ ka ala ka diɲɛ sɔrɔ allahuma amin an bɛ ala deli ala k'o minɛ Nshallah dɔgɔtɔrɔ bi sigi ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o bɛ lahala jumɛn kan o ye an balaka minnu y'a sɔrɔ u bɛ kalolabɔ kɛ ani minnu bɛ bange joli la yala ko ni mɔgɔ min i kɛra karamɔgɔmuso ye karamɔgɔmuso min bɛ mɔgɔ kalan alikuranɛ na o k'i to ni lahala fila dɔ la kelen na yala k'i ka mɔgɔ kalanni alikuranɛ na silamɛya bɛ mun fɔ o la ala k'an bɛn sawaba ma dɔnnikɛlaw ka kumakan bɛ muso kalo labɔtɔ ani bange jolitɔ ka alikuranna maga ɲɔgɔnyali de la o kɔrɔ ye duman ye a k'a bolo maga alikuranna la ka d'a kan alaw taala y'a fɔ ko la yamassuhu illa almutahharun ko maa tɛ maga alikuranna la fo a k'a sɔrɔ maa minnu b'a la ni o saniyalen don o la o ye maa jɔnw ko ye dɔnnikɛlaw dɔw ko k'a fɔ ko mɛlɛkɛw ko don hadamadenw ko tɛ dɔw ko ko la ko hadamadenw yɛrɛ de ko don nka saniya duman ko don nin yɔrɔ la o ye saniya de ye mun ye janaba nɔgɔ saniya ye o tigilamɔgɔ janaba nɔgɔ bɛ maa minnu na olu tɛ maga alikɔrɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso aisatu ka kumakan bɛ yen ko ala kira tun bɛ kɔrɔna kalan lahalaya bɛɛ la illa an yakuna junuban fo n'a kɛla ni jɛnɛba nɔgɔ bɛ a la wagati mun na a tɛ kɔrɔna kalan o wagati in de kɔnɔna la o de kama dɔnnikɛlaw ko maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ jɛnɛba nɔgɔ b'i la e man kan ka maga alikɔrɔna la kelen a filanan ye mun ye ni jɛnɛba nɔgɔ b'i la k'i man kan ka alikɔrɔna kalan hmm. ahan yala muso mun bɛ yen n'ale bɛ kalolabɔ la wali ale bɛ bange joli ko la ale ka o lahalaya in jɛnɛba nɔgɔ de b'a la wa wali o fana ye lahalaya wɛrɛ dɔ de ye mun bɛ jate k'a fɔ ko nɔgɔ lahalaya don nka jɛnɛba nɔgɔ tɛ hmm. nin yɔrɔ mun filɛ nin nin ye dɔnnikɛlaw ka ɲɔgɔn sama sama yɔrɔ ye ɔ dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ka maga alikɔrɔna la o de balilen don muso kolibagatɔ ani a laadabagatɔ ma a farikolo ka maga alikɔrɔna la nka n'a ye fɛn don a ni kɔrɔna cɛ ka maga a la ko o ko tɛ o kama olu ko k'a fɔ a ka o lahalaya mun filɛ nin a tɛ maga alikɔrɔna la ɔ n'a ma maga alikɔrɔna la a mana se ka kɔrɔna kalan k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a ma maga a la yala o fana kiti ye juman ye minnu ye jɛnɛba nɔgɔ ani koli eh, laada joli bange joli nɔgɔ k'o ni jɛnɛba nɔgɔ kɛ kelen ye minnu y'o kɛ laada nɔgɔ ani eh, bange joli nɔgɔ k'o ni jɛnɛba nɔgɔ kɛ kiti kelen ye o dɔw ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a muso ka kumakan mun bɛ yen ko a tun bɛ kɔrɔna kalan lahalaya bɛɛ la fo n'a y'a sɔrɔ jɛnɛba b'a la o k'o la ko nin fana b'a jira k'a fɔ muso min bɛ koli la walima bange joli b'a la k'o man kan ka alikɔrɔna kalan ka d'a kan jɛnɛba nɔgɔ b'a la kira dun tun bɛ kɔrɔna kalan lahalaya bɛɛ la fo ni jɛnɛba nɔgɔ b'a la a kɔrɔfɔ filanan ye juman ye o de ye k'a fɔ bange joli ani laada joli an tɛ o ni jɛnɛba nɔgɔ kɛ kiti kelen ye ka da a kan bange joli ye fɛn ye mun bɛ na musow la k'a sɔrɔ o yɛrɛ ka laɲini tɛ o cogoya kelen fana la laada joli o fana bɛ na musow la k'a sɔrɔ o yɛrɛ ka laɲini tɛ ala y'o dan k'o bila o la o ye kelen ye a filanan ye mun ye bange joli bɛ waati mun kɛ ani laada joli bɛ waati mun kɛ o waati in fana ka jan ka tɛmɛ jɛnɛba nɔgɔ wagati kan jɛnɛba nɔgɔ a dɔ la o bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni kafoɲɔgɔnya sababu ye i n'i furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛla la o y'i yɛrɛ ka laɲini dɔ ye kelen o cogoya kelen fana la ale tɛ se ka to i la k'i ka tile kuturu kelen kɛ ni a ye ka da a kan seli tɛ ɲɛ fo i ka saniya ka bɔ a la i dun bɛ seli tile kɔnɔ siyɛn duuru o kɔrɔ ye n'a nɔgɔ dala i la a bɛ da i la ka waati dɔ de kɛ o la olu ko ko a ni bange joli tɛ kɛ kiti kelen ye ani laada joli fana o fana tɛ kɛ kiti kelen ye a fɔ ani o fila si tɛ kɛ kiti kelen ye n'a ni bange joli ma kɛ kiti kelen ani laada joli ma kɛ kiti kelen ye ɔ bange joli ani laada joli kɔnɔna la a tɛ fɔ k'i kana alikɔrɔna kalan o ko la muso min bɛ n'a bɛ bange joli la a bɛ laada joli la k'a bɛ bɛn a ye a ka kɔrɔna kalan nka a kana maga alikɔrɔna la ni a bolo ye nka a bɛ se k'a kalan n'a y'a sɔrɔ a durusilen don a kun na a bɛ se k'a kalan n'a y'a sɔrɔ ale ye mɔgɔ kalanna de ye a la a bɛ se ka mɔgɔw lakalan a la musow lakalan a la k'a sɔrɔ n'a ma a bolo maga a la wala a bɛ kalan kɛ kilasi kɔnɔna la ka mɔgɔw lakalan a la k'a sɔrɔ a ma maga alikɔrɔna la o ko baasi t'o kɛli la o tilala ka dalilu dɔ fara o yɛrɛ bolo kan nin bonda in na o dalilu ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam tuma mun na ni a ni a furumuso ayisatu tun bɛ ka taa hiji kɛyɔrɔ la ni ayisatu ka koli nana a la alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko hijiden tɔ bɛ baara o baara mun kɛ k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛla alikaba lamunumunu dɔrɔn ye n'o de ye tawafu ye ni tawafu bɔla a la kira ko a ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ. o la n'i y'a lajɛ alikɔrɔna kalan b'o kɔnɔna la hijidenw b'o kɛ o cogoya kelen na ala kofɔ b'o la hijidenw b'o kɛ ɔ kira ye jɛn d'a ma o bɛɛ kɛli la o b'a jira k'a fɔ alikɔrɔna kalan a bɛ se k'o kɛ nin min filɛ nin sheikh abdul aziz bin baz rahimahullah ale ye nin kɛ a ka dalilu dɔ ye k'a fɔ muso min bɛ ni koli b'a la walima n'a y'a sɔrɔ a b'a ka bange joli la o muso masina ye ko o bɛ se k'alikɔrɔna kalan ka da a kan kira ye jɛn di a furumuso ma k'a ka hijidenw ka baaraw bɛɛ kɛ fo n'a kɛla alikaba lamunumunu dɔrɔn n'o ye tawafu ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ bɔ ni mun ye n'o de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye n'o de ka giri dɔnnikɛlaw ka kumakan na o de ye k'a fɔ muso min bɛ koli la kelen muso min bɛ bange joli la fila a bɛ bɛn a ye a ka alikɔrɔna kalan k'a sɔrɔ n'a ma maga a la kelen a bɛ bɛn a ye fana a ka mɔgɔ lakalan alikɔrɔna la ka sɔrɔ n'a ma maga a la nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔw la n bɛ yɔrɔnin dɔ fara nin yɔrɔ in kan dɔnnikɛlaw ko fana alikɔrɔna application minnu b'an bolo an ka telefɔni kɔnɔna la k'o ni kɔrɔna sɛbɛn fura tɛ kiti kelen ye o misaliya bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ne kɔrɔna durusilen don a kunkolo la ɔ kɔrɔna b'a kunkolo la a bɛ mémoire de l'a bolo mais a kunkolo tɛ kɔrɔna ye o cogoya mun na o ko telefɔni fana kɔrɔna b'a mémoire kɔnɔna na mais telefɔni tɛ kɔrɔna ye o kosɔn ko ko a ka maga o la k'o lajɛ k'o kalan baasi t'o kɛli la ka d'a kan o tɛ kɔrɔna o bɛ n'a fɔ ja de o ni kɔrɔna yɛrɛ sɛbɛn fura tɛ kelen ye ala ye mun mankutu k'a fɔ ko fi suhufin a bɛ sɛbɛn fura kɔnɔ donc nin tɛ sɛbɛn fura ye o kosɔn ko ko nin tɛ alikɔrɔna kiti ta an b'a fɔ o la k'o ye ala ka nɔgɔya da ye k'a di musow ma k'a fɔ hali n'o bɛ koli la madamuw bɛ se ka kɔrɔna kalan telefɔni na ka ban fɛn ma tiɲɛ u bolo o k'o jilaja nin lahalaya in kɔnɔna la nin de ye farankan ye min minnu fara ɲininkali in jaabi kan kɔrɔfɔ kɛnɛma na a bɛ bɛn muso ka kɔrɔna kalan ka sɔrɔ a bɛ koli la ka sɔrɔ a bɛ bange joli la ka sɔrɔ n'a ma maga a la ni mɔgɔ lakalanna don a bɛ mɔgɔ lakalan a la fana ka sɔrɔ a ma maga kɔrɔna sɛbɛn fura la a bɛ bɛn a ye k'a to koli ni bange joli la a ka kɔrɔna kalan telefɔni kɔnɔna la o tɛ don kɔrɔna gafe kiti kɔnɔna la dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a la o de ye nin wallahu a'lam alhamdulillah walalen kɔfɛ eh, ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye ko denba n'a bɛ ka den saniya a kɛra i bɛ k'a ko yala kani i bɛ k'i to seliji la n'i bolo sera den lawura ma a kotɔ walima den saniyatɔ yala k'o b'i ka seliji tiɲɛ wa eh, nin fana ye kiti dɔ ye mun ni dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya b'a la eh, kosɛbɛ a fɔnkɔɲɔgɔnya in bɛ daminɛ yɔrɔ duma la yala bolo magali lawura la o bɛ seliji tiɲɛ wa wali a t'a tiɲɛ maakɔrɔba yɛrɛ bolo maa dɔ k'a bolo maga a yɛrɛ lawura la wali i bolo magala mɔgɔ wɛrɛ lawura la yala a bɛ seliji tiɲɛ wa walima a t'a tiɲɛ nin ye masala ye hadisa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na hadisa kelen ye tɔliku bun ali ka hadisa ye hadisa filanan wɛrɛ bɛ yen ala kira sallallahu alayhi wa sallam hadisa fila in kɔnɔna la kelen na ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man massa dhakarahu bi yadihi falyatawadda ko ne maa mun ye i lawura maga ɲɔgɔnya n'i bolo ye k'i ka selili ta hadisa filanan na k'a fɔ ko ala kira ɲininkala sallallahu alaihi wasallama ko maa mun bolo magala lawura la yala o tigi ka selili tiɲɛna wa ko ala kira ko alayisa huwa bidatun minka ko n yala o t'i farikolo yɔrɔ dɔ ye wa o kɔrɔ de ye k'a fɔ selili ma tiɲɛ ɔ ni hadisa fila de nana o fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ y'a jira k'i ka selili ta dɔ y'a jira k'a fɔ ko i ka selili ma tiɲɛ o la dɔnnikɛlaw y'a laɲini ka hadisa ninnu fara ɲɔgɔn kan o ko hadisa ninnu farali la ɲɔgɔn kan dɔw y'a ye k'a fɔ selili tɛ tiɲɛ mhm. nka farati tɛ mun na i ka segin selili kan o k'o la k'a fɔ ko hadisa mun ko ko i ka selili ta k'o m'a fɔ selili tiɲɛna mhm. nka a ko ko i ka selili ta de o la o b'a jira k'a fɔ farati tɛ mun na i ka selili ta nin ye dɔw ka faamuya ye hadisa in na k'a fɔ hali mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ n'i bolo magara i lawura la selili tɛ tiɲɛ nka n'i ye selili kura ta o cɛ ka ɲi olu y'a faamuya tan nin cogo la kelen a filanan ye mun ye minnu ye tali kɛ ni hadisa ye kira ko mun na k'i ka selili ta n'o y'a faamu ko n'i y'a y'a fɔra k'i ka selili ta o kɔrɔ de ye k'a fɔ selili tiɲɛna de n'o tɛ ni selili ma tiɲɛ k'a t'a fɔ ko i ka selili ta o kama olu ko maakɔrɔba kɔni magali a lawura la walima mɔgɔ wɛrɛ lawura la k'i bolo magala u la mhm. i ka selili tiɲɛna i bɛ segin a kan o ye tali kɛ ni hadisa kelen ye mhm. ɔ kɔrɔfɔ sabanan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ni i magala a la ni nege sira ye olu ko ko hadisa mun ko k'i ka selili ta kura ye ko o ye mun magala a lawura la ni nege ni damu ta sira ye wali mun magala mɔgɔ wɛrɛ lawura la ni nege ani damu ta sira ye k'o tigilamɔgɔ kan ka selili kura kura ko hadisa mun ye selili ko fɔ ko o de ko lo u ka selili tiɲɛna nka mun ta kɛla e ma maga a la ni nege ni damu ta sira ye a dɔw la i bolo magala a la ten k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔ ka kɛ a bɛ ka fini don a yɛrɛ la ten a bolo magara lawura la k'a sɔrɔ a yɛrɛ m'a laɲini k'a b'a bolo maga a la ɔ nin lahalaya in o ko ko hadisa mun nana fɔlɔ la k'i fari dɔ don olu y'o hadisa in kɔrɔfɔ k'a laɲini ye nin de ye o la olu k'o la k'a fɔ ni mun ka maga ɲɔgɔnya kɛla ni nege ni damuta sira ye o ka selidi bɛ tiɲɛ nka ni mun ta kɛla k'a sɔrɔ nege ni damuta tɛ o ka selidi tɛ tiɲɛ nin de ye eh, dɔnnikɛlaw ka kumakan ye nin kiti in na n'an bɔra o kiti in kɔnɔna la an bɛ taa i ka ɲininkali la o ɲininkali ye duman ye muso mun bɛ yen n'ale bɛ ka a den lasaniya ka bɔ nɔgɔ la a den kɔ kotɔla a bolo a bolo magara den lawura la masala wɛrɛ bɛ na sisan o masala in ye duman ye yala denmisɛn mun ma balikuya o lawura ani mun balikuya la o bɛɛ ye kiti kelen ye wa nin masala in de bɛ na o masala in fana o sirilen don masala fɔlɔ in de la o sirilen don masayala fɔlɔ la cogo duman na dɔnnikɛla minnu b'a ye k'a fɔ ni i y'i bolo maga i lawura la i ka selidi ma tiɲɛ olu bolo denmisɛnnin fana ta la n'i bolo magala a la selidi ma tiɲɛ kelen ɔ minnu b'a ye fana k'a fɔ n'i bolo magala a la k'a sɔrɔ ni damu ta ɲini ko tɛ olu bolo n'i bolo magala denmisɛnnin lawura la fana damu ɲini ko tɛ i ka selidi ma tiɲɛ fila an bɛna laban duman na dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ ko n'i bolo magara eh, lawura la i ka selidi bɛ tiɲɛ olu sisan olu ma danfara don denmisɛn ni maakɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn ibnu kudama rahimahullah n'i ye muguni kɔnɔna lajɛ a b'a fɔ ko ni maa mun y'a fɔ ni selidi tiɲɛni lawura magali la k'o tigilamɔgɔ b'a fɔ ko yankudu ko selidi bɛ tiɲɛ ni lawura magali ye min dakarin wa unsa wa sagirin wa kabirin a kɛla de cɛ ye o walima a kɛla muso ye o a kɛla denmisɛn a kɛla maakɔrɔ ye o n'i kɔni magala lawura la k'i ka selidi bɛ tiɲɛ o y'a ye minnu taala k'a fɔ ko lawura maga ɲɔgɔnyali bolo mana maga a la ko selidi bɛ tiɲɛ olu taara min kan denmisɛn ni maakɔrɔbaya t'a la hmm. o ye olu ka kumakan ye minnu ko k'a fɔ ko bolo magali lawura la ni damu ta ɲini tɛ hmm. selidi tɛ tiɲɛ wala a tɛ selidi yɛrɛ tiɲɛ fewu olu ko hali ni denmisɛnnin don a tɛ selidi tiɲɛ ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka kan o la nin kɔrɔfɔ in na i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ mun ka giri kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko selidi tɛ tiɲɛ ni ba magala a den lawura la a tɛ selidi tiɲɛ nin de ka giri kosɛbɛ dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔw la ka d'a kan o jama o kuma fɔbaga jama de ka ca ka tɛmɛ kuma dɔ in kan mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jama la a fɔlɔ ye juman ye minnu ko k'a fɔ n'i tɛgɛ magala lawura la ni damuta sira ye selidi bɛ tiɲɛ olu b'o jama la olu ko denmisɛnnin ta o t'a la kelen ɔ minnu yɛrɛ ko fana k'a fɔ k'a tɛ selidi yɛrɛ tiɲɛ fewu olu fana ko denmisɛnnin ta k'o t'a kɔnɔna la mhm. o la jama kelen dɔrɔn de bɛna to yen sisan nin yɔrɔ in na ka da hadisa faamuya cogo ɲumanw kan o de kosɔn ibnul uthaymin rahimahullah ale ko k'a fɔ ko eh, denba tɛgɛ magali a den lawura la a tɛ selidi tiɲɛ sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah ale fana y'o kuma kelen de fɔ donc a tilala k'a ka kuma giriya ni juman ye a ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tun bɛ selidi tiɲɛ ko laada don mun tun bɛ yen kira ka waati la kɔrɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ka waati la musow tun b'o denw saniya o ye ko kɔrɔ dɔɔni n'a tun bɛ selidi tiɲɛ ko ala kira tun bɛn'a fɔ sallallahu alaihi wasallam nka n'i y'a ye kira ka kuma foyi ma na mhm. k'a fɔ ko muso min bolo mana maga a den lawura la i ka selidi tiɲɛna walima a ma tiɲɛ mhm. k'o b'a jira k'a fɔ k'a tɛ selidi tiɲɛ de nin de kɛla olu ka farankan ye o de kosɔn an ko kuma mun ka giri dɔnnikɛlaw ka kumakan na o de ye k'a fɔ ko ba n'a tɛgɛ magala a den lawura la mhm. den mun ye den fitinin a ma balikuya fɔlɔ a tɛ fɛn k'a ka selidi la wallahu taala a'lam wa ahkam eh, hali bi nin bolofara kelen na n'a sɔrɔ kɔkoli don ka bɔ eh, sɔfɛ la don i n'a fɔ den ye bo kɛ ba y'a kɔ ko walima sugunɛ kɛ a ye ɲɛgɛnataga kɛ a kɛra banakɔtaga a kɛra jalaminɛ ye o mhm. den mana fɛn o fɛn mun kɛ ni ba y'a kɔ ko ba tɛgɛ donna nɔgɔ la a tilala k'a tɛgɛ ko k'a bɔ a la sariya la o tɛ foyi kɛ selidi la tuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ fili nin yɔrɔ in na a b'a fɔ ko nɔgɔ kɛla an tɛgɛ la nɔgɔ kɛli fari la o tɛ selidi tiɲɛnan ye nka i tɛ se ka seli de ka nɔgɔ to i la ka d'a kan seli sarati dɔ ye izalatu najasa i ka nɔgɔ bɔ i farikolo la ɔ ni i den kɔ ko ni nɔgɔ kɛla i tɛgɛ la i tilala y'a ko nɔgɔ in ko k'a bɔ i tɛgɛ la o y'a bannen de n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ selidi la kɔrɔlen i ka selidi ka ɲi i bɛ seli n'a ye ten e tɛ se ka seli ka nɔgɔ de to i tɛgɛ la fo i k'a ko nka a kɔni tɛ foyi k'i ka selidi la o n'i ka selidi tɛ ɲɔgɔn ye sira la wali i taatɔ la misiri la ji nɔgɔ serila i kan a bɔnna i fari kan i y'a ko k'a bɔ yen foyi t'i ka selidi la i t'a fɔ ko n bɛ taa selidi kura wɛrɛ ta ko ka d'a kan ko ji nɔgɔ kɛla n fari la non o t'a la a kɛla i fari la i y'a ko ka bɔ yen a kɛla i ka fini na i y'a ko ka bɔ yen sariya la o y'o ko bannen de ye foyi t'i ma o ko kɔnɔna la i ka seli de ka ɲi n'a bɔra fini fana na seli bɛ kɛ ni fini ye n'a bɔra i farikolo la i y'a ko ka bɔ yen fana i farikolo ka sanu i bɛ seli n'a ye ten mhm. wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah eh, o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye ko cɛ dɔ y'a ɲini a b'a fɛ ka furu ka bɔ du dɔ kɔnɔna na nka o du in a n'olu ka du furuɲɔgɔnya delila ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o furu in ma laban ɔ o kama somɔgɔw siranna ko a dɔ la ko ni u nana furu kɛ ɲɔgɔn ma tuguni ko ni fɛn min y'a to ko dɔ in tiɲɛna ko nin fana bɛna tiɲɛ yala k'i bɛ bilasiralikan jumɛn di u ma ala k'an bɛn sawaba ma ko in ye ko fila ye n ye ɲininkali faamu cogoya mun na a fɔlɔ ye mun ye o de ye n'a y'a sɔrɔ dɛngɛniya dɔ bɛ du fila maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'an dudenw tɛ furu ɲɔgɔn ma i n'a fɔ i b'o sɔrɔ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na wali an fɛ yan jamu dɔw ni jamu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wali kabila dɔw ni kabila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kɔrɔ don o bolo o b'a la ka baara kɛ n'a ye sariya tɛ o sabati sariya ka lasulu ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ni maa nana aw ma aw den kɔ aw jɛnna ni maa mun ka diina n'a jogo ye a ye furu k'a ma nin de ye sariya ka lasulu ye diina b'a bolo jogo ɲuman fana b'a la ala kira ko ka furu k'a ma sallallahu alaihi wa sallam nka nin ye nin jamu in ye nin ye nin jamu in ye sariya ma nin jate ɔ ni sariya ma nin jate ni alahu taala ye i lajarabi k'i bɔ maaw la maa minnu ka faamu don hali n'e ka faamu tɛ maa minnu ka taabolo don hali n'a y'a sɔrɔ taabolo ɲuman tɛ nka e jarabila ni o sigi ye k'a fɔ k'e bɔla o kabila ɲɔgɔn kɔnɔna la sariya la i furu di mɔgɔ dɔ ma wali i ka muso dɔ furu mun bɛ bɔ o kabila ɲɔgɔnna na i ka denbaya ani balimaw ani i ka kabila mɔgɔw tɛ sɔn mun ma i k'o kɛ o tɛ wajibi ye i k'a to yen fana o tɛ haramu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye misaliya bolo ma ɛ nin ye boso ye nin ye kadɔ ye olu ka faamuya la k'o tɛ furu ɲɔgɔn ma ɔ e kan'a fɔ ko n dalen tɛ nin na a tɛ bɛn silamɛya ka taabolo la o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɛ k'a fɔ de k'i b'a kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to i n'i ka kabila mɔgɔw bɛ ban ɲɔgɔn na ka d'a kan muso in furuli e kan o tɛ wajibi ye hali n'a y'a sɔrɔ furu kɛlen ye wajibi ye i bolo nka f'a ka kɛ nin muso in de ye o tɛ wajibi ye cɛ in fana mun filɛ nin e ka furu ma o tɛ wajibi ye hali n'a y'a sɔrɔ i kan ka furu nka e ka furu nin ma diyagoya f'a ka kɛ nin de ye o tɛ wajibi ye ni fɛn dɔ nana o ko kɔnɔna la sariya ka kiti tɛ lajɛ k'a fɔ ko madama ne a ma bali haramu tɛ n b'a kɛ o tɛ ko bɛɛ la fɛn mun b'a la haramu tɛ wajibi fana tɛ a kɛli ye haramu t'a toli la fo sariya ye o ladaga o bɛ lajɛ sariya ka kiti kɔnɔna la ni minɛn wɛrɛ de y'a fɔ ma ko almasalih walmafasid i b'a lajɛ bɔn ne ko k'i bɛ nin furu in kɛ fo i ka don na wajibi la nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la tiɲɛ don nafa caman bɛ se ka sɔrɔ a la n'i ye nafaw dɔn tɔɔrɔ jumɛn fana bɛ se ka sɔrɔ a la i yɛrɛ bɛ se ka statistique bɔ a ko la i b'o fana jateminɛ a ni balimaw bɛ cɛ ɲɔgɔn ye n masaw yɛrɛ bɛ ban n na an ka sinjiya nin bɛ se ka tiɲɛ a la nin bɛ se ka tiɲɛ a la nin bɛ se ka tiɲɛ a la n'i y'a lajɛ o bɛɛ ye tɔɔrɔ de ye o i b'o tɔɔrɔ da dɔ ye nafa kɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ k'o tɔɔrɔ in de ka girin halas i bɛ jɛ o ko kɔ i b'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ mun na ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko ko dar ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha tiɲɛ don e ka nin furu nafa b'a la nka tɔɔrɔ min bɛ bɔ a kɔnɔna na i ka tɔɔrɔ ɲɔnti sariya b'o de bila ɲɛ ka kɔn nafa ɲinini kan o la n bɛ nin de fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen e bɛ kabila la kabila ka taabolo ye nin ye ayi karisalakaw y'an ka jɔnw de anw denw tɛ d'o ma walima an tɛ olu furu karisalakaw anw de ninnu de t'an ka furu ye kabila ko de ni maa mun t'an ka siya mɔgɔ an tɛ furu ma o lahalayaw camanbaw bɛ yen n'i jarabila ni nin ye ka e kɛ o siya den dɔ ye cɛ kunda muso kunda sariya la i b'a lajɛ tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ ko la cogoya mun na i bɛ ka baara kɛ n'o ye ka d'a kan fɛn o fɛn mun tɛ wajibi ye ani fɛn o fɛn mun toli tɛ haramu ye o ko kɛli o bɛ jɔ maslaha de kan kɔrɔ fɛn o fɛn mun dagalen don ye sariya ma i wajibiya kɛli la a ma i haramiya a toli kɛ haramu ye mhm. nafa bɛ sɔrɔ mun na ni tiɲɛni tɛ bɔ a la i bɛ baara kɛ n'o de ye o la ɲininkali in kɔnɔna la n ko fɛn fɔlɔ mun b'a la mhm. o de ye nin ye fɛn fila fɔlɔ min b'a la o ye nin ye a filanan ye juman ye foyi kana kɛ yen mhm. mun ye laadalako ye kabila ko o si tɛ yen a kɛla dɔrɔn furula ɲɔgɔn ma furu tiɲɛna o ni ɲɔgɔn cɛ ka da o jogow kan olu yɛrɛ tilara ka na nimisa k'a fɔ k'o bɛ segin furu la sariya la baasi tɛ o kɛli fana na a tɛ bɛn o somɔgɔw ye k'o bali Alahu taala bɛ o fɔ an ye alikurana kɔnɔna la suratul bakara la k'a fɔ muso minnu b'a la ni o furu sala o cɛw bolo o ye furusa sigiw kɛ n'o ka sigiw dafala ka ban ko fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna aw minnu bɛ yen ni musow ka koɲɛ b'aw bolo ni musow y'a kanu k'a fɔ k'o ka furu o cɛkɔrɔw ma k'a kan'o bali o ka furu o cɛkɔrɔw ma a kana o bali o kɛli ma dɛ yani o cɛkɔrɔ minnu bɛ fɛ k'o furu o k'a fɔ k'o b'o ɲini a ka d'olu yɛrɛ ka furu ma ala ko k'a kana o bali o furu kɛli ma madama o bɛ ɲuman nɔfɛ o la ala y'o kuma ka mun fɔ o b'a jira k'a fɔ n'e kɛra denfa ye a i muso tun furulen don dɔ i denmuso tun furulen don dɔ ma kɔrɔlen o ma bɛn a la furu sala kɔfɛ tuguni o k'o bɛ segin ɲɔgɔn ma baasi t'a la ala ko k'i kan'o bali madama olu yɛrɛ bɛnn'a la k'o bɛ segin i kan'o bali k'a fɔ hali n'aw seginna a bɛ sa tuguni o ye ko wɛrɛ ye i kan'o bali madama seginni ka di o yɛrɛ o ye Alahu taala ka kiti ye o la ni e ye denfa ye n'i y'o bali i bɛ jurumi sɔrɔ ka d'a kan Alahu taala ko fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna k'a kana o bali o ka furu o cɛkɔrɔw ma n'i y'o bali i bɛ jurumi sɔrɔ donc nin ye lahalaya filanan ye n b'a jigi a ɲininkali bɛ se ka kɛ nin fila bɛɛ dɔ la kelen n t'a dɔn juman don jati nka a bɛ se ka kɛ nin a bɛ se ka kɛ nin n'a kɛra nin fila mun ye a jaabi kɔni de filɛ nin ala k'an bɛn sawaba ma
eh, sabanan o ye n'a sɔrɔ u delila ka furu kɛ ka tɛmɛ nka u nana wa du delila ka furu kɛ ɲɔgɔn ma furu ma laban Mɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ dɔ min fana bɛna furu kɛ don den wɛrɛ de bɛna furu kɛ ɲɔgɔn ma ko k'a tɛ se ka kɛ ka d'a kan furu delila ka sa o ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ bɔn o lahalaya fana a bɛ segin kɔrɔfɔ fɔlɔ in de ma n'a y'a sɔrɔ olu ye tere de di ɲɔgɔn ma sariya tɛ baara kɛ ni tere ye o furu ɲɔgɔn ma baasi foyi t'a la an nka n'o y'a dɔn ko furu ɲɔgɔn ma tɔɔrɔ bɛna sɔrɔ a la a ma di olu yɛrɛ ye o yɛrɛ tɛna ɲɔgɔn faamuya la a bɛ se ka kɛ sinji tigɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye sariya la diyagoya tɛ k'olu ka furu ɲɔgɔn ma muso bɛ cɛ wɛrɛ ɲini cɛ fana bɛ muso wɛrɛ ɲini wallahu ta'ala a'lam eh, alhamdulillah comme i ka kuma kɔnɔ y'a yira eh, yala siya ninnu dɔw ka furu bali u ni ɲɔgɔn cɛ a gulonnen don tere de la walima bɛnkanw de don
bon n bɛ mun kalama a la dɔw ye bɛnkanw ye o ye minnu fɔ ko o y'o sɔrɔ ka maakɔrɔbaw yɔrɔ o fana y'a ta ten a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɛnen don filankafoya ko yɛrɛ la nka n'i y'a lajɛ sariya ka yeli la tereko don ka d'a kan u b'a fɔ ni karisa ni karisa n'o ni siya ni siya furula ɲɔgɔn ma dɔ bɛ sa saya dun Allahu taala de bolo mɔgɔ tɛ da olu la i tɛ da la cogoya mun na sariya t'a fɔ diyagoya o k'a kɔrɔbɔ ko k'a jira ko n ma da la a t'a fɔ k'i ka da la nka a t'a fɔ ko bɔn a kɔrɔbɔ ko k'a jira k'i ma da la o fana ma fɔ donc a kɔrɔbɔli t'i ma wajibi a balilen don mɛ i ka da la o la i kan'i yɛrɛ bila ko kɔnɔna la hali n'i ma da la nin de ye sariya ka kiti a la a bɛ don tere hukumu kelen de kɔnɔna la ka d'a kan o b'a fɔ ko juguman de bɛ bɔ a kɔnɔna la donc n'i ko k'a fɔ ko kɛwale dɔ kɛli maa dɔ maa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko juguman bɛ bɔ o la a bɛ komi i ɲinɛna Alahu taala ka se kɔ mɔgɔ t'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bila o la diyagoya k'o kɔrɔbɔ nka i tɛ da la fana sariya la ala k'an bɛn sawaba ma an baden lajɛlikɛlaw inshallah an bɛ kuma ɲɔngiri dɔɔni ka ji min an bɛ tila ka segin ka na teleso kɔnɔna na a k'an bɛn sɔɔni ni masa taala sɔnna ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh